Nke a bụ Ematu Info TV.
Ee, isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa wụ ee, nwaanyị Igbo o nwere ike ịgba n'iro bụ nke bekee kpọrọ Can Igbo Women Cheat? Ee, biko ada ama ama ihe a part 2 vidiyo a part 1 ya anyị emela ya na izu gara aga ị gaa na my YouTube and eh, Facebook channel ị ga-enweta part 1 vidiyo a ụmụnwaanyị nwere ike ụmụnwaanyị Igbo nwere ike ịgba n'iro ee eh, eh, dịka o si wụrụ vidiyo nwere site na nke mbụ ruo na nke iri ihe anyị kwuru na vidiyo nke mbụ site na nke mbụ ruo na nke ise ee na nke ugbu a kwanụ anyị ga-elebata anyị ga-eleba anya na site na nke isii ruo na nke iri ee biko na mbido nke mbụ anyị na-aga okwu nke mbụ anyị na-aga ịmanye ọnụ ma ọ itinye aka n'ime ya wụ nke isii a ee ihe bekee kpọrọ ya wụ vengeance kedu ihe wụ vengeance vengeance na olu igbo wụ ihe dị ka esi ka mmadụ mere gị ihe esi ka imegwara ma ọ ka ịbọọ ka ịbọrọ ụbọ na ihe e mere gị na-enwe ihe dị ka mgbaghara na ị ga-emegwara ị ga-enwe ihe ga-eme ka ị ghara imegwuta that thing maka na ihe onye a mere o nwere ike wụ na o mekpọ gị obi ee ị ga na-asị ebe ọ wụ na o mekpọ gị obi na gịnị mekwanụ i ji gị nwa na onwe gị i ji nweghị ike ịga megwata that thing ma ọkwanụ ihe ahụ o mere gị ihe a so n'ụzọ ihe mere nwaanyị nwere ike iji wee wepụ ụkwụ n'ama nke ọzọ kwa wụ ihe dị ka onye ahụ ị hụrụ chọrọ imegwute ihe ahụ e mere ya ma ọ imegwara ihe ahụ e mere ya ọ ga-achọ ka ọ balansị ya the thing ebe ọkwa na di ya na-agba n'iro ka ya nwa na onwe ekwu gbakwuo n'iro mago ka e nwee ike ịbalansị the equation ee ọzọ dịkwa ka ibe ya wụrụ ihe dịka oge ụfọdụ nwaanyị nwere ike nọkata sị nnaa na ebe ọ na di ya anaghị elekọta ya ma ọkwa na ọ da atụpụrụ ya ọnụ dịka otu o si atụpụbụrụ ya ọnụ before eh, after all mmadụ akavụ mmadụ akavụ mmadụ awụghị okwute mmadụ ga-emegharị ahụ ebe ọ na ọ na-emeso m ụdị omume dị otu a ee eh, m ga-akụziri ya ihe site na ịgba n'iro adị m ekwu na ịgba n'iro wụ ezigbote ihe onweghị ezigbote ihe ọwụla ọ wụ onweghị ihe bara uru anyị ga-amụta n'ime ya ee biko ọ wụ eziokwu ekwesịbụ m ikwu ihe a na mbụ ụzọ mana iche eke a sị na ekere ọrụ eke and oge adịghịzi na so ka m were oge nke ekenye m wee kwuo ihe a o nwere ofu one of my fans detere leta so ọ na-ekwu na na m na m ekwesịghị ịdị na-asụ bekee na na video a ee o nyere m ya dịka ee, ee, ndụmọdụ aghọtakwara m aghọta m ọ dịkwara m obi ụtọ kama m ma na ihe ya nwa na onwe ya na-achọpụta wụ ịmaga anyị nwa wụ ndị a gara school chamfa na-ejighị ike gaa school anyị nwa ka oyibo na-ebu ụzọ amapụkarị n'ọnụ pịam oyibo apụọla dịka ya ọ ga Cambridge ma ọ Oxford ndị gakwanụ nnukwute akwụkwọ before ịnụ ha oyibo n'ọnụ otu ọ na-ara ahụ biko my fans unu ewena iwe nabatanụ m otu ahụ ọ ihe kpatara ya wụ school chamfa m gụrụ o nwe ike m chọ ikwu ọzọ ọzọ amaba m n'ọnụ n'ụdị oyibo biko weenụ m otu ahụ mana m ga-akawa ahụ na videos m ndị nke ọzọ na-abịanụ m ga-akawa ahụ ka m welata aka na na bekee unu chekikwa m bekee wa gbara unu ebule m na m too much biko otu o siri dị so biko ọ bụrụ na anyị bịa na nke ịsaa anyị bịa na nke ịsaa ee o nwere ndị nwe di na nwe nwaanyị na-eme ọbịa di ma ọkwa na ebe a lụtara ya o lee anya ọ hụ that ọ hụ na ihe dịka otu esi agba ogige ma ịgba fence na ihe ya na di ya nwe ma ọkwa na ihe ya na di ya nwekọrịtara ọ tụkwasịchaghị ya obi oge ọbụla ụjọ na-atụ ya mgbe ọbụla ọ nọ n'ụjọ maka ihe ndị ọ na-ahụ site na ụfọdụ okwu di ya na-adị ekwu oge ụfọdụ ọ na-atụ ụjọ mgbe na mgbe ọbụla ee na enwekwara ike ịchụpụ ya na alụmdi na nwunye a ma ọ na marriage a oge na-adịghị anya o nwe ike lee anya ọwụ na ihe mere eji asị na a ga-achụpụ ya mgbe na mgbe ọbụla o nwere ike ọwụ na ọ mụtabeghị nwa mgbe ọbụla a na-eji ya eyi nwaanyị egwu nwaanyị nọkatakwanụ o nwere ike sị mba ka ihe a na-eji otu ya si hụ marriage ọwụ na onweghị otu ya si wee mụta nwa ma ọkwanụ tụta ime na marriage ya na nsogbu ga-adịrị ya and ọwụ ịdị ime na ịmụtakwanụ nwa agwụchala ihe dịka ihe nabatara ya ma ọkwanụ insurance o nwere na marriage ya so ebe ọ na-eche ụdị echiche ahụ o nwere ike decide ya sị mba ka ya pụọ n'iro gaa ga wepụ ụkwụ n'iro ma ma o nwee onye ọzọ nwoke ọzọ nwere ike ile odinwe onwe nwoke ọzọ nwere ike ịtụwa ya ime ka ụwa chọpụtakwanụ na na ya na ya nwere ike ịmị mkpụrụ na ya nwere ike ịmụtanwu nwa ị bịa check ya ọfụma ụfọdụ ihe ndị a na-eso n'ihe na-eme ka nwaanyị wepụ ụkwụ n'ama ma ihe na-eme ka nwaanyị gbaa n'iro oge ụfọdụ j- kwanụ ọwụcha na iro ha gbara wụ nọọ ihe dịka na o si ya n'obi pụta na ọ chọrọ ịgba n'iro kama ọ ihe dịka ọnọdụ dị otu a mere o ji dịka ọ bịara ịgba n'iro Eh, ị bịa lee anya the rate e nwere current statistics pụtara now a na-ekwu na the na a bịa na Africa Nigeria wụ the most promiscuous country e nwere na Africa currently so eh, promiscuous ọkwanụ gịnị ọwụ mmadụ iwepụ ụkwụ n'ama dịka ihe anyị hụrụ ihe anyị na-ekwu so a bịakwa na Nigeria ọ bụ na i ji anya kee ya dịka otu e si eke ihe i ji anya kee ya ị hụ na ọ dịka o nwere otu e si eletewe side anyị anya maka na o nwere ụfọdụ ihe na e jibu wee mara ụmụ nwaanyị Igbo mana these days ụdị akụkọ anyị na-anụ this time o nwere otu o siri dị o nwere ka ọ dị o nwere ka ọ dị so ị nọkatazie na-wonder are they sure na ọ wụghị ụmụ nwaanyị Igbo anyị ka e ji wee ma ọnụọgụ statistics a maka na ụdị ihe na-eme na ụdị egwu ihe na-eme ugbu a ọ kara aka ị hụgo so a bịa na nke ọzọ dịka ibe ya dịka nke asaa nke asatọ o nwere ụmụ nwanyị nọnụ di ha anaghị akwanyere ha ugwu di ha adịghị akpọ ha dịka mmadụ o nweghị ihe di ha ghọtara ha ka ya a na-ebutu ọnụ ahịa ụmụ nwanyị a butuo ya to ebe ọ gwụrụ di ya na-ahụta ụfọdụ ụfọdụ ụmụ nwoke na-ahụta ndị nwunye ha dịka ha wụ nobody o nweghị ebe ọbụla ha si maybe e si n'ime ọhịa wee tụpụta ha ma ọkwanụ ka ọ na-aga n'ụzọ ka ọ tụtara ya o nweghị ihe dịka ịkwanye ugwu ma respect for the woman ị hụ ebe ụfọdụ ụmụ nwoke mepere ọnụ na-fire nke nwaanyị with ọnụ ọjọọ ị ga na-asị kedu ihe kedu nke na-eme eme kedu ihe nwaanyị a mere nwoke a ji efe ya ọnụ a echekwana na nwoke a na-efe ọnụ a ma ọ na-afere ọnụ ebe nwunye nọ ọwụ di nwaanyị a kedu ihe mere o ji akparị ya otu a kedu ihe mere o ji ebutu ya from ebe mmadụ nọ buga ya to ebe na onweghị ihe ọwụla ọwụ nwaanyị ọ ga-eji adị otu ahụ abịakwa n'ihe dịka na family dị otu a o nwee ihe dịka asị ka emee abịakọta family meeting ma ọkwanụ ka atụkọta aro ọnụ o nwee ihe nke nwaanyị a wetara ma ọkwanụ ihe ọ contributuru na family meeting ma ọkwanụ ọnọkọ ahụ anọkọrọ enwere ike iji wee mere ihe agaghị eji okwu nke o kwute wee mee ihe ma o kwutere ya ma ọ okwute ya enweghị ike iji wee mere ihe a na-ewere ihe dịka mmadụ ọwụ ma ọkwanụ her pride ma ọkwanụ ịma na kedu ihe o yiri ma ọkwanụ kedu ihe value ya a na-ewere wunduo ya mee ka na onweghị ihe ọwụla ọwụ a na-akọ ọsụrụ nwaanyị oge ụfọdụ a na-eme ka ọ na-enwe obi mgbawa ada ekwe ka o kwuo dịka otu o siri dịrị ya ụmụ ihe ndị a iburu ebugide nwaanyị n'isi oge ụfọdụ o nwere ike ịnọkata sị ka ọ pụọ o nwee ihe dịka nwoke eh, nabatara ya ma ọkwanụ na-agwa ya okwu dịka mmadụ attention nwaanyị a nwere ike o lewe anya side ebe ahụ o sochakwa n'ihe mere nwaanyị ji ewepụ ụkwụ n'ama nwaanyị igbo ji ewepụ ụkwụ n'ama ị hụrụ ya so abịa ihe dịka na nke itenaanị wụ nke 9 abịa na relationship abịa na mmekọ nwoke na mmekọ nwaanyị oge ụfọdụ a na-enwe ihe a na-akpọ fatigue ike ọgwụgwụ a na-enwe ihe a na-akpọ fatigue o nwere ụfọdụ nwoke ma ọkwanụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ha lechaa ọnọdụ ha na nwunye ha ha aghọta onwe ha ka ndị nọ n'ọnya ma people dị trapped oge ụfọdụ kwanụ nke nwaanyị ghọta onwe ya na ọ dị na a tụbatara ya n'ime ọnya ma ọkwanụ na a na-atụrụ ya asị ee ada agwa ya eziokwu ma ọkwanụ di ya eziokwu adịghị ya n'ọnụ oge ụfọdụ ọ na-eme ka nwaanyị dị weak ọ na-emekwanụ oge ụfọdụ ka uche ọjọọ bata ya n'ime o nwere ike tutu ịchọpụta ihe na-emenụ ọwụ na ọ dịwala ọ dịla tired of the relationship ike ịcontinuekwa na marriage a ọwụ na ike agwụla ya ịhụgo ya ọwụ na ike ịcontinue na marriage agwụla ya o nwere ike ya nwa lezie anya nke nwaanyị lee anya otu ọ ga-esi e, zọpụ ụkwụ maka isi na ike ịlụ di na nwunye agwụla ya like ịga divorce ọwụ na ọ gaghị adịchara ya easy ikwu okwu divorce ya nwa na onwe ya nwere ike idecidezi ka ya gbaa n'ama ka ọ dị ma ọ ka ya wepụ ụkwụ n'ama ka ụwa ahụ ya ọ wụzie na ụwa ahụ ya di ya hụ ya ka ọ dịziere ya easy itinye divorce ka e nwere ike iseparate ịmago kesaa ha naabọ ka marriage agharakwa inwe isi again ọ na-eso n'ihe nwaanyị ji agba n'iro nke ọzọ awụrụkwa ihe dị ka oge ụfọdụ ee mpa papa na mama ee, nne di nke nwaanyị na-eso acha nke nwaanyị ọkụ o nwere ebe ọ ga-eme achagide ọkụ chagide ọkụ akparịkata ya kwukata okwu ọjọọ n'isi ya kwukata kwukata kwukata kwukata nwaanyị lechaa anya ọ sị nna kedu ụdị di ya bịara alụ ihe a na ya ga-alụgbuzi onwe ya na di na kedu ihe gịnị mere nke ya ji dị iche kedu ihe mere alụmdi nke ya ji dị iche na ya ọ dịkwa ka ya ga-ahapụ eh, relationship a ya ga-ahapụ relationship a before ị chọpụta ihe na-emenụ ọ wụ na o wepụla ụkwụ n'ama abịa na ọzọ dịkwa ka ibe ya oge ụfọdụ ihe na-eme nwaanyị ji ewepụ ụkwụ n'ama wụ ịkpọrọ mmadụ gbanwee ya n'ọnọdụ ma ọ kwanụ ebe unu bi ma ọ wụ obodo unu bi ma ọ kwanụ ihe unu na-eme eh, oge ụfọdụ bekee nwere ike ịkpọ ihe dịka ịmago exposure to some environment or kind of environment ee eh, oge ụfọdụ ọ na-eme bugharịa mmadụ o si from ebe o bi before bugharịa ya to ebe na ọ nọbu o nwere ike o ruo ebe ahụ O sowe ụmụnwaanyị dị aṅaa ma ụmụnwaanyị na-ebi ndụ dị aṅaa maka ndị Igbo na-atụ n'ilu sị na ọ wụ na ewu na-ata ji soro ewu na-adịghị ata ji oge ụfọdụ o bido tawa ji ee from ịta ji a ebe nwaanyị nọ ọ pụkwala n'ama ụkwụ apụọla n'ama oge ụfọdụ kwanụ ọ bụrụ nwaanyị na-achọ ka ọ dị ka ibe nwaanyị na-achọ ka ọ dị ka ibe ee site n'ịdị ka ibe ahụ soro ibe mewe ihe ibe na-eme kedu ihe ibe na-eme ihe ahụ o nwere ike ọ bụrụ na ọ bịa bịa joinia ịmagonu group ma ọ bụ otu ụmụ ụmụ nwaanyị ndị a na-adịghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla ịghọtala ehe o nwere ike bịa bịa sowe otu ha site n'iso otu ha ọ ga-achọ ka o soro ha maka ndị a wụ ndị a na-elegara anya na obodo ndị na-eme nke na-eme eme so nwaanyị ga-achọ ka o soro na ndị na ndị na-eme eme that is ndị na-ewu kịta kịta ka o soro ha atịwa ị hụghị ya site n'iso ha atịwa ihe ahụ ewepụ ụkwụ n'ama ee eh, nke ọzọ wụrụ ihe dịka na ee eh, abịa oge ụfọdụ ihe nwere ike imekwa nwaanyị ma ọkwanụ nwunye mmadụ ma nwunye onye igbo iwepụ ụkwụ n'ama nwere ike isite oge ụfọdụ ọ bụ na di ya adịghị enye ya attention o nwere ike chọwa attention ahụ anyhow ọ bụ na di ya adịghị leruru anya ebe ọ nọ maa na ọ ya na nwaanyị bi ọ dịrị nwaanyị easy ọ wụ na ọ pụọ ebe ọ na-arụ ọrụ ihe dịka n'office ma ọkwa na workshop ma place of work ebe ọ na-arụ ọrụ ọ dịrị easy nwoke flash ya ebe ahụ ya akpọọ ya ha esi ebe ahụ kụrụ gbadawa oge ụfọdụ kwanụ ụmụ nwaanyị na-enwetakwa attention ọ gaa ihe dịka ụmụ ihe kwaya ndị a ma ọ gịnị ọ bịa hụ otu eh, okoye si emesi ome na kwaya o nwere ike before you know it enwee ihe a na-akpọ attention shift o buru ihu satellite pan ya shift ebe okoye nọ before you know it asị nekwa ndị kwaya na-abụ na ha na ha akwa ya oge ụfọdụ ọ wụrụ n'ime ahịa ọ wụrụ onye nwaanyị mitiri n'ime ahịa esi ebe ahụ na-akụ oge ụfọdụkwa na ọ wụrụ ihe dị ka otu a na-asị na gị na di na nwunye bịa bịa nọgharịa kwaga ihe dị ka n'obodo ọzọ ma ọ gawa obodo oyibo so enwezi ike ruo that place ma ọkwanụ ruo ebe ahụ ọ wụrụ na omenala ma ọkwanụ ịmago custom ma tradition ndị ebe a ha gara kwesịrị ịdị iche na nke anyị ha ruzie nke nwaanyị abaa full time soro ndị n'ebe ahụ na-eme otu ha si eme chefuo na o nwere ebe o si bido chefuo na o nwere ebe o siri bịa ee eh, from esi otu ahụ na-aga before ị chọpụta ihe na-emenụ ọ wụrụ na nwaanyị esorola eh, ndị ahụ ọ bịakwutere na be ha na otu ha si ebi ndụ si otu ahụ sorokwanụ ha bibe abịakwa ọzọ dịka ị bịa wụrụ gịnị ọ wụrụ na di nke nwaanyị a na-amị appreciate ọ wụrụ na ọ da achọpụta na ọ mmadụ ka ọ wụ ọ da achọpụta na ọ nwaanyị ka ọ wụ o nwe ebe nwaanyị ga-eme ụdịrị ihe a my brother ka m gwa gị nke na-eme eme anything can happen anything can happen o nwe ihe ka wụ na ị lụọ nwaanyị ị gụrụ gụrụ gụrụ gụrụ ị flash ya nwunye gị mee ka nwunye gị maa na ị ka hụrụ ya n'anya mee ka nwunye gị maa na uche gị ka dị ebe ọ nọ ọ bụghị ma na ị lụtara nwaanyị dọmpụọ ya n'ụlọ mgbe mgbe i ji echeta ya bụ mgbe ọ wụ na ị chọpụta na nwa nke am- ndị mụ- nwa nke a mụburu mgbe mbụ na o kwesịrị ịtọ nwa o ruzie ma ọ bụrụ mgbe a ka ị ga-abịazi ma na nwunye gị na ọ nọ ya ọ dịkwa mma like that ka anyị nwa n'onwe anyị kwanụ ụmụ nwoke soro gbaa mbọ play role anyị kwesịrị iplay mee ihe anyị kwesịrị ime na our relationship na our marriage ka o nwere ike iwedata aka na number of ụmụ nwanyị Igbo na-ewepụ ụkwụ n'ama ma ọkwa na ụmụ nwanyị Igbo nwere ike iwepụ ụkwụ n'ama ma onye chọrọ iwepụ ụkwụ n'ama anyịnwa wụ ụmụ nwoke ka anyị gbaa mbọ na-arụ ọrụ anyị ọfụma ọ ga-esonye aka n'ireduce number of our women na-agba n'iro ee eh, biko eh, tutu m apịachie eh, eh, igwe vidiyo a unu echefukwala isubscribe na Ịma24 TV channel biko klikienụ like kọmentienụ na vidiyo a ọ bụrụ na anyị metere ma ya emetekwana ya ma ọkwa na o nwere ebe ọbụla unu nwere suggestion inye anyị ka anyị nwee ike ime improve na vidiyo ọzọ ọ ga-amasịkwa anyị nke ka nke were vidiyo a tụsasịanụ ya share ya kee ya ikwu na ibe kee ma ndị enemies o nwe onye ma echi o nwere ike ichenji ihe ọzọkwa biko press notification bell because ihe e ji press notification bell a wụ mgbe ọbụla anyị nwere vidiyo ọhụrụ ị ga-eso na ndị izi ga-ebu ụzọ amata gaanụ na YouTube and Facebook channel taịpụọ Ịma24 TV ọ bụ na unu chọọ ilele videos ndị ochie nke anyị meburu eme